Forget your sorrow, you'll dance tomorrow. Wipe away your tears. I can see your face. khuluvi ndi nkhalango yomwe ili m'boma la nsanje yomwe ili ndi mbiri yakale kwambiri ndipo ine motsogozedwa ndi a khonsolo ya nsanje ndinachita mwayi okaona zomwe zimachitika ku nkhalango ya khuluvi kuboma la nsanje ndi limodzi la maboma mdziko muno amene mukuchitika nkhani za chikhalidwe uh, zimene mwina nkufunika kuti tizidziwe uh, zina zabwino kwambiri komanso zina zolemerera ndithu kuti tikazidziwa zimenezo zimatisiyanitsa ndi mitundu ina komanso ndi maiko ena ndavaliramu ndi mmene amavalira akamapita ku nkhalango ya khuluvi uh, kumene uh, tikamve zambiri zimene zimachitika nkhalango imeneyi pano ndili ndi agulupu uh, poyamba dzina lija mwati agulupu mbangu agulupu mbangu mbangu chabwino ndi taku- malemi ansanje yes. tikupita ku nkhalango ku khuluvi uh, mwatilola ma, kuti tikaoneko kumene komanso tika amalawi adziwe zimene zimachitika kuti tiyenda bwanji komanso zimachitika nchani chifukwa chani tavala zovala zakuda chomwechi Ah, panopa ndi pachipata pamene anthu akafuna kuti alowe mkhuluvi pa gulupu mbangu ndi pamene timalandilirapo anthu kuti akalowe mkhuluvi ndiye timavala nsalu zakuda eh, kuvula malaya nsapato kuti tikalowe bwino mkati muja mkhuluvi ena akuti amatiuza kuti tisanapite kumeneko uh, um- ukadzuka tsiku limenelo usadzole mafuta usasambire sopo zoona komanso chifukwa chani pali malamulo ngati amenewa Ah, zoonadi nanga si malamulo amene adasiyidwa ndi makolo mmene amapembedza za kuthira nsembe za mbona malo amenewo ndioletsa kuti munthu asasambe asadzole mafuta angopita mmene adzukira kuti mm, malo amene okhawo ndiotetezedwa othirapo nsembe kodi mbona anali ndani mbona adali munthu ngati ife amene mmene tilili adali chipembedzo cha mang'anja kupembedza mvula ikavuta amakhala ngati kupembedza kupembedzera mulungu ndi ntchito za chimene adalili mbona so timamva mbiri ya ngati mabuku amene timawerenga kalekale masukulu a primary kunali mlauli ndi mbona anakangana anthu anali ndani ndani anthu amenewa komanso zimachitikira kuti nkhani zawo Aaa zoonadi mlauli ndi m'bona mlauli adali kholo amene amache a m'bona bambo ake ndi mlauli uja adali mdzukulu m'bona uja pa mlauli ndiye amang'anja amagwiritsa ntchito mlauli uja zikavuta zakupembedza mvula ndiye zidangovuta pa nthawi imene chaka chimenecho kudali chilala kwambiri ndiye adayesayesa ngati chikhulupiriro koma mlauli uja analephela kuti mvula avumbe ndiye anayesa pa mtundu ndiye mdzukuluyo ndi amene adatengapo number 1 kuvomeleza mizimu ya mang'anjawo ndiye imene adayamba kukangana tsopano kuti a mwanayu andikwira pa mutu Kuli bwino amene ndimpitikitse ndimene adapangidwa m'bonayo kuti anyongedwe. Anali okwatira m'bonayo koma anali ndi banja? Adali ndi banja koma sadakhale naye nthawi yayitali basi ndimene anamapanga zakezo. Ndi mkaziyo tikampezanso konko kapena m'bonayo tikampeza konko? Aaa m'bona simungampeze koma mkazi mukampeza monga mmene amafunira mwini ake kuti a ineyo munditengere mkazi chifukwa mkazi sindidakhale naye masiku ambiri ndiye mzimu wache omwewo ndi umene umapangitsa zimenezozo. Ndiye tikauona mzimu wakewo wa mkaziyo kapena tikamuona Koma mkaziyo. mukapeza mkaziyo koma mzimu wache simungauone nanga simumabwera ngati chiwanda. Mkaziyo ali ndi moyo ali ndi thupi la munthu. Eya panopa timasamala amadyanso ndi chimodzimodzi ngati mmene tidakhalira ifeyo. Ndiye ndi waufiti. Nanga mpakana nthawi zino apezekebe alipobe agogo? Iyayi, mkazi ameneyo sikuti ndi omweyo iyayi. Akamwalira timapanganso chimodzimodzi, kutenganso wina n'kumamuika mmenemomo. Mkazache amene adam'siya si amene iyayi. Eeh, timangopanga ngati chifanikizo choti mwiniwakeyo amafotokoza kuti, Eh, ziyende bwino munditengere mkazi, ndiye ife timapeza mkazi amene adasiya kalekale kubereka. tikamuona kumene ah, alipo zikomo kwambiri ndi mmenemo tifuna tiyende choncho tikafike uh, ah, ku nkhalango ya khulubvi kuno ku nsanje uh, ah, chikhalidwe uh, chimene ndiyesa ambiri ife timangochiwerenga m'mabuku uh, koma lero tikachiti tili ndi mwayi pano pa mbc kuti tione amalawi adziwe komanso boma lidziwe kuti nkhalango ya khulubvi ndi nkhalango yofunikira kwambiri pa ntchito za chikhalidwe muno m'malawi tiyeni musandisiye ndekha pa ulendo umenewu. Pa ulendo wathu wolowa nkhalango tinauzidwa kuti amene ali ndi lamba m'chuuno achotse, amene wavala nsapato avule, ndipo amayi amene sanakonzeke kuvala zovala zakuda asalowe m'nkhalangoyi. Koma tisanalowe nkhalango imeneyi, akuluakulu oyang'anira nkhalangoyi sanakondwe kuti tinabwera ndi msilikali wa polisi. ndipo ankafuna kutibweza basi ena sanakondwenso kuti amayi amene tinalowa nawo anali ndi zovala kulowa nawo malaya chimachitika ncha chimachitika nchakuti mwambo wake m'mbuyomu wa makolo akhatero akhadza choncho Eh, ne malaya tsono pano momwe chikuchitika ndi chani mufuna kuti titani tsopano panopo ndiona ndikumva nkhuku kulira ukuchani chichitike ncha nkhuku zikulira si pamudzi nanga kuti pano tabwera chinafuna kuchitika nchakuti pali mkumbuso okumbusa mai salima uja amachoka kuti amakwatira kuti mai salima uja mai salima ndenda mkazi mbona anandiuza group kuti kuno kuli mkazi mbona alipo timuona eh, alipo alipo ali nyumba muji ndikumakhala kati kuna nyumba ya mamuna kuna nyumba ya nkazi kuti mwe mukati mpanda uli kuti ulipeko nde mwambo ache ngupi ngwenewo ati tikuvunjeni azimayi kwakuti kodi maisalima amakwati wakupi mai salima amaperekerwa ndalama mai salima timbayende mmudzi mukakhala kunyumba kwamba phata basa yanji mai salima amatuluka kunja kapena ndi angasi a mai salima alowa muno khuluvi muno pakufunika ndiwe tikaona amene tili pano ah, pabwalo pa- panichimachipa chani Dzina lake, pabwalo chani Paba- pabwalo chani pabwalo Ayi. Ah, pamene pa mmakhala mukafika kuno kukhuluvi mukalowa pa chipata paja kulondera gulupu tsopano eni ake akuno ndi anthu amene ndi amene akutifotokozera kuti ah, tichita mwayi lero tikaona mayi salima ah, mkazi wa mbona mukhale pompo kuti tiwakhalire limodzi mumbofunikira kwambiri Tomanga tomanga mwananga Happy sweet in the ghetto chithunzi chimenecho mukuchionacho ndichoti um, amayi amenewo akukasiya chakudya kwa mayi salima ndi mayi salimawo ndi amene mkhoza nyumba yawo ndimene ili mtchiremo Uh, ti tione kuti kodi ayenda bwanji kuchokera pamenepo uh, cholinga chake nkuti mayi ali kumenekoyo adzidya tsiku ndi tsiku ndiye mkazi wa mbona ameneyo amene samalima koma tsiku ndi tsiku amakhala akudya chakudya chimene anthu ake amapita pa nthawi yonse imene amayi amakaperekera zakudya kwa mayi salima ndota ndi amayi ena anali kukonzekera mwambo wopereka msembe kwa mbona

Basi basi. Pia chachitika ni chani. ndipo pakubwera amayi kuchokera kodyetsa amayi salima tinauzidwa kuti akudwala ndipo sikunali kotheka kuti kamera zathu zilowe kumene mayi Salima amagona. Takupeza bwino. mufuna kuti mukatani kuti akalowe nyumba no tisakapite Eh, nanga sikuti anthu akupita kumene kuti amuna akupita kuti samaona ndi amuna ayi ndi kumene kuti a- angapise nyumba muja amuna apite kuti kumeneko kuti akachite nsembe basi anakuuza michavuta chani tu umu mukupweteka ndi umu ndikuti poyendapo akuchita kukwawa poyendapo Mm. ndimakapatsa zakudya amene paja aja koma, ah, sanadyeyo Kudya kwake tiyambe kumsambisa kaye hata basi. Ndikuja budi. apa akubwera konso kachiwiri pamene pa nthawiyi anamtenga mayi salima kuti alowe mnyumba kamba kuti ife amuna timati tibwere kudzathira msembe koma ndithu anakana kuti ife tilowe ndi makamera athu koma anangoti adzayerekeza zimene zidzachitike kumeneko pabwalo pena pamene tikhoza kujambula kamphindi wochepa nthaphati basawa ikhala mphindi yochepa

Tinapempha kuti tipite tikajambule zochitika kumene amakaperekera nsembe, kumene kuli mutu wa M'bona komanso kumene kuli mayi Salima. Atikaniza, sizingatheke. Ndiye tinangopita ndi maso athu kukaona tokha izo zichitika. Kamera simaloledwa. kaya foni simaloledwa kaya rekoda ya mtundu uliwonse simaloledwa amachita kumeneko amangoona ndi maso okha ndi maso akabwera mmene amafotokozera kwa wanthu ndiye tinapempha kuti iyayi tifuna kuti amalawi aone izo zichitika ndiye tinapempha kuti ayerekeze mmene apangira kumeneko koma pabwalo kumu- kun- kunja kwa mene kumpanda kumene kumakhala mayi salima kapena mkazi wa mbona komanso kumene kuli uh, mutu wa mbona umene anayika pa manda pake nde ndikufuna muone pang'ono zimene zimachitika mongoyerekeza chabe chifukwa sindinakwanitse kujambula kumalo kumene mwambo umenewu umachitikira

tsopano mphambe mphambe mphambe abalenga akuti dzina lanu ndi mphambe chimene mmachita ndi chani ife timachita chamakolo achikuda pamene timachita ma- chamakolo achikuda kuti anawa asaiwale iyayi pakadali pano tikuona dziko lathu likuvuta kuno Mukuona panopo kulibe ana iyayi. Ndimene zikutivuta kuno ku Nsanje chomwecho basi. Tsopano Timafunira makolo athu ch- ch- kuda basi. tsono mphambetu ndi Mulungu. Eh? Chifukwa chani mudazipanga dzina la, la mphambelo kukhala dzina lanu? dzina langa sindi mphambe ayi. Koma anthu angunditenga ine ndine mfumu Alfazema. dzina langa ndi Elias mphambe timachita mbona nde ngati tikamatepa pano kuti tiyambe msonkhano wa chipembedzo cha makolo achikuda timati mphambe ngati mmene amachita mbuye yesu namalenga

kwa mbona kwa mbona ife tikupemphani mbuyathu mbona kuti mutithandize mutithandizire zofuna zawo zofuna zawo ndiponso mawu amene abwera nawo mvula ibwerenso ibwere yabwino yokuchepa isachuluke kwambiri ibwere yabwino isakhalenso ndi Sakudya. mvula. unye Matenda zichepe matenda achepe

pano bolani pang'ono chifukwa cha mpunga ativumbire mbwinde ativumbire bamba ya ativumbire mbamba ya kuthetsa njala pano mbuya pano nyika kulibe chaka chino nyika madzi abwera mochepa maningi

ayende bwinobwino alendo athu ena ayendenso bwinobwino akafikenso mwadidi mwantendere kenaka imakhala nthawi yobuma akamaliza kuthira nsembe mwambo umakhala omaliza kwenikweni pamene iwo athira nsembe